ụmụ igbo mma mmanụ ụmụ igbo ekene m unu ọmụ anwụ igbo agbara nzu na amara ka nsi kwado onye mụ na ya nọ bụ oke mmụọ onye ga-abụ na ọ na-agwa gị eziokwu o wutecha gị ma abalị ị naba agwa onwe gị eziokwu ma na eziokwu ka ọ na-agwa gị onye mụ na ya nọ nwanne anyị nwoke ọgara dị na nke ikpeazụ a.
ehe na nke ikpeazụ a ekwuru na abịa ifugodi ka ebe a si wee chịkọ ị ma na ndị be anyị onye ọbụla na-eche ka ị nwụọ ka ị wee jee bie ezigbo ndụ ma onye isi ụka gị na-anya ụgbọelu nna gị abanụbere ezigbo moto mana nke gị bụ na ụwa ya na-ebi nwe ezigbo ndụ n'ụwa ọ ịnwụwa mana asịkwa gị bịa nwụọ kịta ị sị mba hmm. mana asị gị gị bịa ebe a nọ kịta ozugbo ozugbo ị kweta bịa baa ozugbo enuigwe amakarịchazi ebe niile niile n'ibe nwụsịa ka ejụ na ịma ahụ aghụghọ dị ya efebara iji atara afọ ụmụ Igbo biko obodo a ị fụrụ nwee mgbe obodo a jọrọ njọ karịa be anyị mana ndị mmadụ sịrị mba na ndị ọchịchị dozienụ obodo a fa na ndị ọchịchị na-anụ nke mụ na gị be anyị jọrọ njọ kama ị ga-eje jide ndị ọchịchị anyị na-ekpezi ekpere rapụ ndị ọchịchị obodo ga-adị mma ka a na-eme chukwu ga-abịa ka edozie be anyị anyị achọrọ ịbara onwe anyị uru obodo a ị fụ dị njọ karịa be anyị mana ndị mmadụ ekwerọ ndị mmadụ sị na obodo a ga-adịrịrị mma fa na ndị ọchịchị wee na-anụ wee na-anụ wee dozie obodo ruo n'ụtụtụ taa o ruzie nke mụ na gị anyị na-ekpesa ekpere kpebe ekpere ka njụgodi gị ajụjụ kemgbe ụmụ akwụkwọ na-ada eje akwụkwọ gịnị mere ekpere emere ka ụmụ akwụkwọ jebe akwụkwọ gịnị mere ekpere enyere anyị ọkụ gịnị mere o nyere anyị mmiri gboko bịa anyị nọ na-ekpe ekpere fa na-etipịa anyị kama anyị ga-apụta bịakọọ ọnụ sị mba ndị ọchịchị anyị achọrọzi dozienụ be anyị maọbụ na ejebere omume anyị arapụ ndị ọchịchị onye ọbụla na-ekpe ekpere ka njụgodi gị ajụjụ ị ma na ekpere ị fụrụ a na-ekpe ọ ndị mmadụ wetara anyị ekpere ndị a wetara ekpere n'aka be fa dị fanwa ada ekpe mba ihe niile ha fụ alụcha ebe onye ekpere lụrụ ya ekpere lụrụ ya
mara ihe ka ekpere lụọ ọrụ n'isi gị nwanne okporo fa ada ekpekwa ekpere n'obodo mana ị chọrọ ịbịa eh, ndị ada ekpe ekpere gịnwa na-ekpezi gịnwa nọ nso gịnwa nọ chukwu nso chọsị ịrapụ bịa na be nna na-ekpe ekpere n'aka be gị ndị na ha ekpe n'aka be ha akwụ na afịa n'aka be fa dị fa ada ekpekwa wụ mana mụ na gị na-ekpe egwutekwara na nke ọba ji isi agbara nze mara ife kedụ ife ọnwa na afọ na afa achọ egwu eruo na ije n'ụlọ ụka gbaga na afọ a na-abịanụ na gịnị ga-eme na ị ga-ahụ ụlọ